misampha ya mdierekezi imawonjoka cha chisawawa ndi nyimbo kodi mukundimva lero mukamabwerera kumuzi kwanu ambiri a inu kumuzi kwanu kuli mfiti ndi namanga wotamba alipo alipo anthu amanena kuti mfiti kulibe koma mumvere kwa ine ndikulongosolereni a to z za ufiti ufiti ulipo ndithu kodi zomveka zimenezi koma mukakagona pamudzi pakuti pali mfiti kuyimba ndikunenatu zakutukula maso ndi nyimbo tuseweresa tikati khristu mu nyimbo timanena chani kodi zomveka zimenezi kuyimba nyimbo kokha pakhomo pakwanu zimathandiza kuti mfiti zisowe ngakhale poyambira kulakalaka kuti inuyo pakhomopo muchokemo msanga chifukwa nyimbo yesu ndi mawu zikumveka eh? ndiye kuimba ndi mawu zikumveka now mukati khristu mu nyimbo ndiye kuti mukunena kuti yesu mmawu ake ndikumveka ine now ineyo tsopano ndikatenga mawu a mulungu nkumatulutsa paja ndiye kuti ndikutulutsa yesuyo amene mphamvu zake sizimafanana ndi satana mdierekezi Kodi zikumveka anamwezi? Chifukwa chake ine ndikuyambira kaye umboni ndisadapite kutali nanu mtsiku la lero. Kodi zikumveka anamwezi? Ine kumene ndikuchokera ku chipembedzo cha Satana, ngakhale mapemphero anu a nyimbo kwa iwowo samachiona kukhala chinthu ngati mmene inuyo mmachita mmachionera. Ameni, mpingo. Ambiri a ife timangoganiza kuti pemphero limathera pati pomwepa, koma pemphero mu ufumu wa Satana la ana a Mulungu likapempheredwa, iye amaona kuti nchinthu yoyendayenda. Kodi zikumveka zimenezi chimene mungapemphere lero nkumasowesa mtendere mpaka mwezi kupemphera kopemphera tsiku ya tsiku limodzi lokha ana a mulungu tadikirani ndikuuzeni anali mulungu wamphamvu yonse amene adandipeza ine kuti ndidzakhale monga mmene ndililire mphamvu zake zidayenera kuposa mphamvu za satana mdierekezi kodi zikumveka zimenezi ana a mulungu musamakayikire ngakhale pang'ono pomwe ife kumene tikuchokera timapeza ndalama zambiri zozipeza chifukwa cha nda cha satana mdierekezi koma musaganize kuti ndalamayo ndi chinthu choti basi chimangotuluka ayi pamakhala kulipira mtengo kupatula pa nsembe zimene mumazimva mwachitsanzo ife tidali mte- ndi mtengo umene umatulutsa ndalama mukundimva asu- a- a- a- abale inu eti Yes. Naam. tidali ndi mtengo umene umatulutsa chani ndalama ndimafuna pa mfundo imeneyi pa umboni umenewu ndikupatseni chithunzithunzi chakuti kupembedza mulungu wakumwamba ngati inuyo simuzipereka nsembe simungampembedze mulungu kodi mukundimva ana a mulungu sono mwina mumangomva kuti akusataniki kusataniki kupatula pa nsembe kaya akuyitanitsa munthu kaya akuyitanitsa chani koma kulemekeza satana nkopweteka kuli ndi mtengo wake kuli mindindikiro kumene kuli kudzikomola kumene kodi zikumveka zimenezo ndiye kuti ngati tifuna kuti wiki ino tiyitanitse makobiri koma ka- ti- ine ndipite kwa satana ndiye satana andiwuze kuti itaneni akazi anu ndiye ndimayitana bwerani apa ine tulero ndiye ine nkangoti inetu lero ndiye kuti pakuyenera kukhala munthu pafupi woti ayambe kulankhulana ndi akazanga koma kumene wachokera angomuona kuti wabwera pa mpanda ndikuuze kuti iwe yaya usalire chifukwa uyu lero ndikumupha koma adzakhala maliro mukadzatulusa mawu koma mukapanda kutulusa mawu amene wasija ndi ndalama ndiye ndigone pamene ndapita mpaka ndiyambe kuwola mzimayi azibwera kudzasuzumira osalira kumabwerera kusuzumira kaya ikhala cha 6 days chipinda chonkununkha osati masiuti basi zibweranso ziwanda kumene zidakandiyikako basi kuzandibwezeranso kangoyimirira pamenepa ine nkamadzuka ndikuti pomwe papa pakusweka cha mtengo ukamasweka mtengowu thupiso kumakhala ngati mukutuluka nawo chimtengo kupweteka chiyimirira pa ndalama mmenemu zigwa chipinda chonse mpaka mpaka hafu ya mwendo hafu ya, ya muhanko wana ndi akazi amalongeza kugwira ganyu wa ine yoti ndalipira timagalimoto yopakira ndalama ndalipira timagalimoto azipakira cha koma chimene ndikufuna kuti inuyo mumve pamenepa ndi kupweteka kodi zikumveka zimenezi sikuti chilichonse kwa satana nchaulere kuti ulere kwakwakwa ayi no ifeyo tikutanthauzira kulakwa kuganiza kuti pakuti mulungu wathu ni wotere ndiye kuti timpembeza ndi mtendere wonse osayendako m'zopweteka ayi ana a mulungu tikufunika ifenso tipereke nsembe matupi athu Yes. kuti tichite chiyanjano ndi mulungu kodi zikumveka ana a mulungu ndi chifukwa chake ndimati pamene tikupemphera mukhulupirire kuti mulungu mukumpembezayi ndi wachani ndi wamphamvu chifukwa mphamvu zonse za kumidima zimene zidali mwa ine zidachita disappear tsiku limodzi ameni mpingo mpaka ine mwini sindinamvese kuti zachoka bwanji ndiye zatheka bwanji nayesera kupanga njira zonse zimene ndikadapanga atabwera mulungu kudzanditenga kuti ndikhale mwana wake njira zonsezo za masenga za satana sizinagwira cha sizinagwira chinthu mulungu wanu mulungu wathu ndi mulungu wacha wamphamvu kutere kuti tabwera kuzampembeza mulungu wacha mulungu wamphamvu kodi zikumveka ana a mulungu Tikamapita kopemphera kuchoka pano, chinthu choyambirira chimene tinaitanizirana kuti tipempherere nachi ana a Mulungu. Chipembedzo cha Satana chili ndi ma website ake amene amatchedwa kuti LCD. Kodi zikumveka zimenezi tamverani. Mu zokambirana zimenezi amaitanizana ndi kupanga meeting ngati mmene tatani pano takhalira pano, koma amakhala kuti aitana akuluakulu oyang'anira dziko, zikumveka eh? makapteni amabungwe mapulezidenti ndani amene amalambira chani satana ndiye akamaitana kuti akasonkhane kumeneko kokasonkhanako mumakhala kuti nonse olowa mchipindacho mukuvomereza kuti satana ndiye mulungu amen Amen. Now, akapanga renti hotela kuti mukapangireko meeting mahotela athu omwewa zikumveka eti pakhomo amakuyikirani chimulungu chimene chimatchedwa kuti baphomet kuti ngati pakamwa panu sipakwanitsa kunena kuti mulungu wanga ndi satana inuyo mungolambira kupanga chonchi mukhala kuti inuyo mwavomereza kuti satana ndiye mulungu wanga zikumveka eti na chinthu chomwe chomwechi anachiyikanso ku ofesi yayikulu ya united nation
amen Amen. chimene nonse amene mumasankhidwa pa maudindo kaya ndi a upulezidenti amen ngati chipembedzo dziko lanu ndi membala wa un mumakhalanso kuti mukuvomereza kuti satana ndiye mulungu chifukwa chake pamakhala povuta kwambiri mapulezidenti a dziko lapansi, ineyo ex satanist kuvomereza kuti akuchoka kwa mulungu ndipo kutiwuza kuti mulungu wandituma kuti ndikhala mtsogoleri ngati uti- ngati ngati mayitanidwe wandiyitana mulungu kuti ndikachite serve office ya upulezidenti wandiyitana mulungu Ah, enanu koma ine sindingavomere kodi zikumveka zimenezi chifukwa chake ncha kulibe mabuku ena kulibe malamulo ena kunja kwa malamulo a united nation amene mapurezidentiwa amakachita bawo ndiye malamulowo sa mulungu nga satana atabwera kuno ku africa kwathu kwanu nkunena kuti wandiyitana mulungu kuti nkakhale pa ofesi ya upurezidenti n'bodza chifukwa kulibe kalata kulibe ofesi kulibe malamulo kunja kwa dziko lapansi amene akuyikira udindo wa opemphera kuvomereza kuti nkakhala pa udindowu ndiye kuti ndikupembedza mulungu malamulo ake ndi ati basi ndi amodzi kodi tumvana ana a mulungu tumvana ana a mulungu na chifukwa cha zinthu ngati zimenezi ndimati inu ngati ana a mulungu tiyeni tizindikire kuti pamene tikufuna kupita kokapemphera mudziwe kuti mayiko a dziko lapansi akamapanga mamitingi awo mulungu wawo amakhala satana zikumveka eti now nkamati ine kuti ah, ndiona ku lcd kwa akukambirana zakuti ndimanena kuti anthu olemekeza satana mu mgwirizano wawo akupangana zakuti zakuti munthu akangochita appear ku lcd ngati membala ku bungwe limeneli amakhala kuti wavomera kulemekeza nda satana mukundimva kodi ana a mulungu na pamene tikupita ku mapeto a nthawi ngati ino ya pansi pano ana a mulungu mundimvesese chimene ndikufuna kunena chifukwa pa listi ya zopempherera zathu tikufuna tipempherere anzathu akhungu la chialubino why ndasankha kuti tipempherere amene kodi zikumveka ana a mulungu ndondomeko zoyendetsera maboma a dziko lonse lapansi koma mwapaderadera mayiko a ku africa kodi zikumveka zimene satana mdierekezi mosogozedwa ndi ansembe a chipembedzo cha satana anapanga ndondomeko zoyitana ziwanda zimene zimatchedwa kuti tajilini m'chiswahili mbali inayi ka zikumveka izi za ndondomeko yopanga ndalama zimene maboma kapena kuti dziko lapansi silipanga zimene oyang'anira za ndalama samapanga zija timati ndalama za fake ka tikumvana ndiye ziwanda zimenezi zili ndi kuthekera kopanga ndalamazo zenizenizo ngakhalenso zacha za fake kodi tikumvana ana mulungu now mundondomeko imeneyi mu mbiri ya chipembedzo cha satana anasankha kuti pakhale dongosolo la buku limene padzikhala nsembe zoperekedwa kuti munthu ofuna ndalama imeneyo akuyenera kupereka nsembe iti imeneyo kuti ndalama zosavuta kupezazi azitani azipeza ndiye kuli buku limene limatchedwa kuti book of the dead la chipembedzo cha satana ameni mpingo kabuku kameneka kayenda m'mayiko a ku africa kuphatikizako malawi chaka china kodi mukundimva ana mulungu amayi ndi abambo ndikamafotokoza zimenezi ndimakhala kuti ndayika moyo wanga pachani kodi zikumveka ana mulungu koma sindikuyenera kukhala chete osakudziwisani kuti kodi chimene tikufuna kupempherera ndi chani kodi zikumveka ana mulungu now buku limeneli limayitanitsa nsembe za ziwalo za anthu a khungu la chialubino limatchedwa book of the dead ka mukundimva ana mulungu now mapulezidenti a dziko lapansi a ku Africa analitulukira buku limeneli kuchoka kwa wansembe wa Chikatolika amene amamutcha kuti Austin Gusitino ndiye mwini wake amadachita discover ziwanda ziti zimenezi mmene amachitira chaini yake uwu kodi mukundimva kumene kudayambikira zimenezi anatenga munthu thupi la munthu wa khungu la chalubino ndi kutenga munthu wa khungu la chikuda ngati langali ndi kutenga munthu wa khungu la mzungu kodi mukundimva nkuwapha onsewa anapanga mwambo umenewu kale kale kwambiri poyeserera ku Caracas mdziko la Venezuela mukayika akayika matupi aja mafupa anthu amene aja kafukufuku adapeza kuti achiyinyekewotu kodi zikumveka izi adapeza kuti Mu fupa lawo muli chimene m'mafupa a anthu atatuwa sichimapezekamo. Kaya mukumva kaya? Ndiye mukapita kopangira ndalama. Kodi mukundimva anthu a Mulungu? Alipo ali ndalama yanyuwani pano. Yanyuwani. Kaya mfaifi kwacha kaya nchani koma ikhale yanyuwani. ine ndilibe kapena nditayesera iyi Eh, imene ha imene tabweretsani ndalama imene Eh, ina iyi Eh, iyi ndiye ikhale bwino mukumva pamene mulipo mukuchimva chimenecho mukuchimva eh? chikuliracho si pepa lake si pepala lyayi mukundimva kodi anamu chimene chikumvekachi si pepala lyayi koma pamwamba pa pepalapa pali starch Starch ameneyu samapezeka kwina kulikonse amapezeka ndi kampani imodzi yokha imene imapanga ndalama za dziko lonse lapansi kodi zikumveka amenenso amadziwa pamene pamakhala kemiko ameneyu ndi wotetezedwa kwambiri kuposa pulezidenti aliyense amene anakhalako ku dziko lapansi well protected men amene amasunga cha phala limene kodi zikumveka izi now satana adapeza kuti mukagaya mafupa a alubino nkutenga mapepala awawa mapepala awambawa ndi kungodinda pa kompyuta nkutengano phala losakaniza ndi mankhwala mu mafupa aja nkuthira mchikombole chimene mwayikamo cha mukamatulusa ndalama ya fekiyo imamveka cha pamenepo anzathu akhungu la chialubino adayamba kukhala pa chiopsezo zaka pafupi 96 zapita kumbuyo ka mukundimva kaya koma ndi lamulo lakuti amene akuyenera kugwiritsa ntchito zinthu zimenezi akuyenera kukhala maorganization awiri kuboma ndi kundale simukumva kodi zikumveka ana a mulungu now chimachitika ncha Pamene mukufuna udindo kuti mukhale president kapena MP, ana a Mulungu tamverani, pamafunika kuti munthu ukhale ndalama zambiri kuti ukwanise kupangira cha kampeni. Chikundikankhira ine kuti tapempherere nchimene ndiyamba kukugawiranichi. kodi zikumveka ana a mulungu now satana mdierekezi anagulitsa zimenezi kwa anthu andale maka kuno ku africa chifukwa cha book of the dead ka zikumveka kaya ndiye kumeneku amauza kuti mukapeza mafupa a alubino ndiye kuti chikombo chopangira cha mwachipezanso ka zikumveka kaya ndiye ndi bodza la satana chifukwa ambiri mwa anthu amene amatha kupanga nawo zimenezi samafikirabe pokwaniritsa mapeto ake anthu aja amatha kumangophedwa ulele chimene akufunacho osachita osachipeza now chimene chidachitika nchakuti pamene mayiko aku africa akupita ku nthawi ya kampeni pamafunika pakhale cha ndalama inu ndinu mboni Kawirikawiri mudzapeza kuti amene amapanga nawo kampeni ya u MP, kampeni kaya nja upulezidenti, ngakhale atakhala kuti ali pa zero, koma pa mtundatunda amapezeka kuti ayamba kukhala ndi ndalama zimene mayankho ake amasowa kuti apange explain inu ndinu mboni kodi zikumveka ine ntalankhula kulakwa ndalama zimene inataya utm popanga kampeni mukuganiza kuti ndi za msinkhu wake chilima iye atengeneni zoona ndi za msinkhu wake ana a mulungu tiyeni tizikwezani chani maso mcp yakhala kunja kwa boma kwa zaka zingati ndalama zimene inataya kuti ibwererenso mboma anazikumba ku- ana a mulungu tikukhala mdziko limene ine sindikuyenera kubwerera mbuyo kapena kuopa amen ndimadziwa kuti zinthu zina zimene ndimalankhula ndimakhala kuti ndikuzikumbira ukayidi kodi zikumveka ana a mulungu koma nthawi iyi zakariya chapter number 5 verse number 5 akuti kweza maso ndiye utani ngati ana a mulungu sitingakweze maso ndi kuyang'ana zinsinsi za satana ku dziko lapansi ndicho chifukwa chimene mulungu adandiyitanira osati kuzabisa koma kuzaulula tsono ine ndiuopa kukhala pa mulandu nkamabisabe ndiye kuti chimene mulungu anandiyitanira sindicho nkutheka kuti mwina mulungu sadandiyitane kuti ndizalalikire uthenga koma kuti ndizangowulula kuti m'maso mwa ana a mulungu muta mutseguke kodi zikumveka now chifukwa chakuti ndondomeko ya book of the dead imachita diru ndi ziwanda ndiye ndinaona kuti ofesinso imene imatha kuchita dilu ndi ziwanda zomwezo ndi ofesi ya milungu kodi zikumveka zimenezi ana a mulungu ndi 1 samuele kapena 2 samuele pamene pali nkhani ya dagoni ndi likasa 1 samuele mukukumbukira chimene chidachitika pamenepo

zikumveka eti anapambana ndi ndani now chimene amapanga andale aku africa amasogozedwa ndi ziwanda nkumapha anthu akhungu la chialubino ndi cholinga choti akhale ndalama zopangira kampeni mu nthawi yacha ya kampeni yazisankho ndiye ine kukuyitananiku ndimafuna ndikuoneseni principality ya mphamvu zake za mdima za satana mdierekezi chimene chimachita lidi kukupha malubino chikuchoka ku book of the dead koma si cha umunthu ndi cha uzimu chifukwa chake inu ndi ine lero tikufunika kugwada pansi kuti tilimbane ndi chinthu chachaninso kuti tigwetse chimenechi kuti ngati nkutheka kampeni ya chaka chino akanganya amenewa achitire kampeni ndalama za mmakomo mwa za mmaminda mwawo asazitenge ku malubino kodi zikumveka zimezi ameni ameni ameni mpingo wa mulungu kutere kuti upanga panozi tikuthandizana mpolisi kugwira ukaidi okuphanda polisi ikuyang'ana matupi a wanthu koma team ino tikuyang'ana cha uzimu chimene chimatsogolera anthu aja kukhala ndi dyera lofuna kukhala ndi ndalama zosakhetsera cha koma kupha wanthu ameni mpingo ine ndikuti mapemphero alero tikupemphera kuletsa ameni mpingo ngati kufa alubino afe monga munthu kuti tsiku la kufa linatha osati chifukwa cha chimenechi chifukwa chake ncha mmene timayang'ana ku lcd ndinapeza kuti buku limeneli anayambanso kulipereka ku mayiko amene ati akhale ndi chisankho asadafike mu 2030 ndiye ndinapeza kuti malawi ikhala ndi chisankho isadafike mucha mu 2030 ameni mpingo wa mulungu ndi chifukwa chake kusala uku ndi kulira uku tapempherere makusanati ameni ameni mpingo ameni mpingo satana mdierekezi mu ufumu wake amayendetsa pamodzi ndi makobiri Ndiye makobiri ambiri amene satana amachita ona ngati ache amapanga declare kuti makobiriwo ndi ache. Pa mayiko a dziko lapansi pafupi 121 ndi tizilumba tomwe currency ya ndalama zonsezi nakomwe kuli ndalama ya pepala ndi mayiko 14 okha amene pa ndalama yawo palibe saini ya njoka kodi zikumveka zimenezi amen malawi saini ya njoka mmatani pambali pa ndalamapo ilipo kodi zikumveka zimenezi ameni ameni ndiye ina mmandya makobiriwa mthumba choti kulendo nazo ni mtchalitchi chimomwe taziika mthumba kodi zikumveka koma njoka ili pati ili pambali pomwepo kodi zikumveka ana a mulungu eh? njoka ikupezeka muti ndiye chifukwa chakuti kuzindikira kwathu kodi zikumveka ana a mulungu kulibe ndalama imene sipakhala chikopa ichi mwachiona eh? chikopa chimenecho pa ndalama iliyonse chikopa chimenecho mukachita mukachipeza nchikopa cha njoka chimene mwachiona Ba- 500 za- nchi. pamwamba pa mutu sobwesa ni fifite kwacha na zikumveka kodi ana a mulungu eh? ameni ameni mpingo ameni ameni ameni muiyang'ane ndalama yanuyi bambo pali manambala apa muyang'ane choncho muyang'ane pali manambala apa muona kuti chimene ndi chikopa cha njoka ino mwachiona mwachiona chikopa cha njoka iyi ndetu ana a mulungu mwayiona ino na chifukwa chake nchani mukapeza kuti zimenezi zikupezeka pa ma- ndalama za dziko lonse la chani lapansi kuphatikiza ndalama zimene zimatiyang'anira yeni dola kuzabwera nzake akuti ndani paundi ndi anzawo chikopa cha njoka mukachita mukachipezamo ana a mulungu satana mdyerekezi amala nchifukwa chake ine lero pano kodi zikumveka ana a mu ngati pali pemphero limene lidzakupangani kuti ndalama isakupombonezeni lizipita ku ndalama yanu simunamve akupatsani 2 million mulandira 50 kwacha mulandira 200 ana a mulungu ndalama mzipanga ngati mmene ndimapangira ine ndimayikapo kodi zikumveka zimene Amen. ndikupemphera kuti ambuye mzimu uliwonse wa njoka Yes. usalowe mwangamwayi ngati mumamva kuti anali abusa abwinobwino apotoka chifukwa cha zakhumi vuto si chakhumicho koma mundalama mumakhala spiriti ya njoka kodi ndikumveka eti mumakhala spirit ya cha ya njoka imene imatsogolera anthu ambiri kuchita iko njoka ndi kupha mukayang'ana ma percentage anthu ophedwa pakati pa anthu 10 7 anaphedwa chifukwa cha ndalama kodi zikumveka zimene mukayang'ana maperesenteji anthu opha anzawo ndi mmodzi yekha amene anapha nzache pa anthu teni chifukwa chopsa mtima koma 9 analandira cha ndalama kuti akaphe munthu kodi zikumveka zimene ndalama mwana wa mnyumba mwanga akhoza kuthamangisa amayi ache kuti ine ndimkwatire chifukwa cha cha ndalama kodi zikumveka anthu agona ndi azilamu awo chifukwa cha cha agona ndi anazichemwali awo chifukwa cha cha cha ndalama ana a mulungu tikukhala m'masiku akumapeto pali zinthu zina zimene ife timagwiritsa ntchito kalekale zimene sitikufunika kungoti matchalitchi apotoka chifukwa cha makobidi kodi zikumveka zimene aukangana nzanu ku- ku- wo- wo- wo- wo- ulephera umanga ezi unamanga ezi- ezi nali za cement woye woye nkhani yake ncha muli spirit imene eni ake aja amadziwa ndiye zili connected ndi book of the dead mukamapita ku kampeni amatitipeza ndiye pamene boma likukonza ndondomeko kaya likukonza kasili kukonza zoyang'anira maalubino koma ndimati inu ndi ine tilowe mu ofesi ya mulungu lero ameni pe ameni wa chaka chino tathawisire kumpanda wa chitetezo cha mulungu ngakhale mmodzi sakuphedwa ndi munthu wandale ameni mpingo ndipo book of the dead yawoyo lero imeneyi ikulemba m'madzi chifukwa ife lero tipemphera kuchita dismantle kusokoneza maupo awo onse achipembedzo cha satana kodi zikumveka na munthu mapemphero ngati ano amene tikuchita ano kodi zikumveka na munthu ndi ofunika kwambiri ine sindikuchiona kukhala cha nzeru kuneneranenera ah, kwa ngati asatana akukambirana zakuti ikuchitika basi nkungokhala chifukwa nthawi zina zimene akonza amenewa zimatha kutanidi ine naonera ndege ya ku malaysia kodi zikumveka zimene inasowa ndege ya ku malaysia ife tidakali masatanist kodi zikumveka zimenezi Mm. It's not 2012 ndikunena zoona eh? Mm. chipembedzo cha satana chidakonza kuti chikufunamo anthu a mulungu okwana 4 pa nthawi imeneyo nkuti mulaliki wina atakachititsa msonkhano ku netherland kodi zikumveka now pa maulendo awo anthu amafunika ayende ena a iwo anapezeka kuti ali pa mndandanda woti akwere nawo ndege ya ku malaysia kupita ku mayiko amene amata amapita ndiye meeting za chipembedzo cha satana zimati tikuyenera kubacha ndege chifukwa tikufunika kupereka nsembe ku ziwanda zapamadzi kuchoka ku Bermuda Island ndiye nkhani imeneyi anayikambirana m'mitingi ya satana ndikupasa kuti e ndege yake ikhale yacha ya ku malaysia tagwirizana e ndiye kuti zokambirana zija anazikambirana ku lcd kodi tikumvana pa Yes, yes. ndiye atumika abodza kodi zikumveka zimene Mm. amene anali ma agent ku chipembedzo cha satana ambiri mwa iwo adadzipereka kwa Satanayo ndi kusankha kuti ayambe ntchito ya chipembedzo ku dziko lapansi ngati msampha okolera akhristu mdzina la cha la chipembedzo kodi zikumveka zimene ngati mmene ndilili ine mukundimva kodi anamo nkadafuna ndalama ntalemera kwa nyo ngati diname kati kulemera kwa ge kodi zikumveka kulemera kwa wa zikanandichitikira chifukwa ndikanangosankha ndili kusatanikiko kuti ndifuna nkatsegule cha chalichi Chifukwa cha kamene kadali apaka kotchedwa kalaino mukaona kauwala kana munthu mwakaona kamene chifukwa cha kameneka mmenemu munali kudzodza kwa mulota osati masewera kwaonawa nkanamadziwa tsiku lobadwa amene anabereka kumene adayenda nthenda zimene adachita zokangana zakuchu- zakusukulu kwawo zakuntchito kwawo dzina la akazawo dzina la mwana ali apa ndikuwawerenga chifukwa pafupi ndi iwowa pamakhalanso spirit imene imatchedwa kuti kalaino imene izindipatsa ine information through connection ya chimene ndidayika pati ndiye akayima munthu apa ngati ngati screen ngati kompyuta imangobwera pa ndi date 1946 7 september ku Dedza ku Magomero kodi zikumveka zimene mamawa tsiku limene anabadwa anakulungira muchitenje cha nsalu yomakaka ofiira ndiye kuti ndiyamba pano kufotokozera uyuyu nkutheratu chifukwa ikhala accurate mukadakhala nomwenu pano kuli magalimoto konse ndikunama ine Ah. mapemphero amenewa zikanabwera ndege kuchoka kuja Yes. kuzapanga nawo Yes. kodi zikumveka ana a mulungu ndipo access imeneyo ngakhale wanthu amadasa amenewa adatuma ndi usaukira ine pano A- iye atuma satanic ah. alipo amene safuna ndalama njira yopangira ndalama tidali nayo imene tikanabwera kudzapanga cha ndalamazo kodi zikumveka ana a mulungu koma mulungu kumwamba ndi amene adatiyitana ndi kukhulupirika kwanga komu kodi zikumveka zimene now aneneri amenewo amadzipereka okha ku chipembedzo cha cha- cha satana ndiye amaululiridwa zija ndimakufotokozerani ine zija zikumveka eh? ndimazisiyanisa bwino ndimaneneratu kuti izizi zikuchoka ku website ya chipembedzo cha cha ndi zimene asataniki akuta koma zimene ndimanena zambiri za izo zimatanidi kodi zikumveka zimene now nkanamaticha ndikadakhala kuti ndachoka kwa satana nkanamati akutero yehova zikumveka eh? ndikuona mulungu akundiwuza kuti chichitika chakuti zochitika zija n'kumati ndi zimene anapanga tb joshua pa nkhani ya ndege ya ku malaysia kulibe mneneri amene adanenerapo akireti ngozi ya ndege ngati tb joshua anatchula ndege yomwe imene ndege zata zidzagwa amanena mu sunagoge i can see ndikuona ndege ikuchita cha ikuchita ngozi kodi zikumveka zimenezi ndikuona ndege ikuchita cha ikuchita ngozi ana a mulungu tadikirani nitakuwuzani chinthu china munthu akasankhidwa purezidenti kumakhalanso chaka chopereka nsembe majaniso mapulezidenti kwapereka ku chipembedzo cha cha cha satana ndiye kumakhala kanyengo kamene kamayenda kophama cha mapulezidenti mukukumbukiranso aneneri wake yemweyo atayiona list yakufa kwa mapulezidenti malawi ili pompo anangomyata ati I can see malawi akani si africa mukukumbukira Mna- munagona kuti Southern Africa president. eya akuluwa ndakulankhula chizungu chabwino amatero amati a southern africa president I can see zonama kuti angonena chindunji manyazi amadziwiratu kuti ndi bingu amene akuta ndi amene ali pa ndandanda chifukwa wakana kuvomereza mfundo zimene adavomera kale pokatenga chipani cha dpp zovomera kugonana kwa mlokauka patundatunda malemu aja anangosanduka zauchitsiru ine simpanga nawo sipanganino alilithana kodi zikumveka zimenezi ndiye kuchaona kuti mpeni ukupita yapa akuti I can see southern africa chakuti ana mulungu satana ngwanjomba ndiwochenjera kufuna makobiri ife tikadajoina ziti koma ana a mulungu tukulani maso ndiye muone chimene chikudza kutsogolo mapempherowa tikufuna tinene zimene zikubwera kutsogolo zimene satana wakonza koma mapempherowa ndi akuti ngati nkutheka satana mdyerekezi alephere mulungu akhale wopambana amen mpingo kuti ku mapemphero alero tikwaphumitsa ndale wolemera ndi ndalama za mafupa alubino mwalemba m'madzi chifukwa lero tikulanditsa maalubino m'manja mwawo kodi zikumveka zimene mauneneri omadikira zinthu zichitike ndi amene ine sindikugwirizana nawo kodi zikumveka izi chaka chathachi anthu ambiri adaona kuti kukhala chigumu yeti koma alipo adanena kuti ndikapemphere mpaka chigumula cha chatani di chasesa anthu ambirimbiri chaka chinonso zimene zija zitaninso ndiye kuti ndinene kuti zichitika ndipo liyambe ndi dzuwa okotobala yi kuphacha pha wanthu anthu amwalira okutobala ndicha ndi dzuwa ndiye mapemphero wati kuti ayi matsenga akowo satana ife sitikufuna dzuwa mokotobala lopha wanthu kodi zikumveka izi? anabwera kudzayeserera pa lilongwe ndibwerezabwerezatu nkhani imeneyi mwina ngati anthu simunaone sabata zitatu zapitazi masiku atatu kunabwera dzuwa inu munaliona pa lilongwe pano silinali lamasewera pitani mukayang'ane chiwerengero cha odwala mchipatala mmenenso chinakwerera wiki imeneyi ana a mulungu ndi testing test satana mdierekezi ndi anzake aluso apanga chidzuwa chimene chiyambe ikangomaliza miyezi iwiri achikonza choncho kuti chiwonjezere mpweya woopsa kwambiri umene ugwirizane ndi mavairasi amene atumizidwa kodi zikumveka zimenezi ine ndiye ndikuti aa zimenezi oktoba zisatani tiyeni ana mulungu tigwade pansi tipempherere zithe zimenezo si bwino kuti ife aneneri tidzitchuka pongonenera nkuchisiya kuti chochitika chochita ndiye ndidzanena ine twaibu paja ndinanena kuti dzuwa likung'ambani mwaiwala anthu e atwaibu ananenadi koma atwaibu na atwaibu ndi achacha simasewera ya ananena kuti dzuwa libwera labwera ah, ati ndiye pali mneneri pamenepa iyayi tiletse tipemphe kuti zimenezo zita zisachitike ife tikufuna miliri yokhayo imene tate wathu ayivomere kuti ibwere ndi cholinga chophunzitsa anthu ife imene tikuyilandira koma yopanga wanthu pa pakenyapa yopanga wanthu ku america ife imene sitikuyita tikuyifuna kodi zikumveka ana a mulungu ndiye kutereku mapemphero ngati ano ana a mulungu tikamamaliza titsimikizirana kuti si womaliza ayi malo ano tidzikumana kumana ameni mpingo ife malo ano ikhala center of deliverance kodi zikumveka ana a mulungu tizipemphererana pati pano ana a mulungu tizipeza machiritso kuchoka kwa ndani kwa mulungu tiziunikirana kukubwera tsoka ili tsoka lokupemphera tsoka lacherera satanipo lisachitike ndiyetu ntchito ya mneneri nchake buku la zakariya chapter number 5 akuti kweza maso nuone verse number 2 akuti nchani zakariya chili nkuchitikacho ameni mpingo akumtukula cha maso ndi akumuonetsa zimene zikubwera cha zikubwera msogolo ameni mpingo tsopano lero china chimene tipempherere chowonjezera ndi chakuti Kuli kabungwe kaja mwakaziwa kadapaka magazi ku Mulanje kupita uko ndinkakuuzani kuti gulu limeneli ndi amalitchula kuti second league of the vampire mukukumbukira makosana makosana aja abweranso wiki yathayi kodi zikumveka izi folowo agona pa lilongwe hotelo pomwepa mwathu mommuno kodi zikumveka zimenezi anzawo enawa ali ku lusaka abweranso makosana amenewa zimene amapanga anthu amenewa amapha wana m'masukulu mu njira ziwiri njira yoyamba amawonjezera matenda amene amakapanga wana kuti azituluka kwambiri kamfuno kodi zikumveka zimenezi zosatira zache ana amasokonezeka kutereku tikamafika oktobanso kuchoka panopa makolo amene tili ndi ana m'masukulu tidabwa pakalapakala ana kuchosedwa m'masukulu ndi matenda o akukomoka o akungogwa kodi zikumveka zimenezi amen Ah, ndi- ngati dzulo ngati tsiku labwino Mhm, Ah, ine ndi wakwachite mhm, koma ndikukhalira ku area 24 mhm, ya ndiye kunali maliro atatu ah, chakwasuko ndiye pa maliro atatuwo Mm. ah, ina inali yowombedwa ndi galimoto ya headmaster Mhm. Ah, ndiye ina inali nomo ndithu ya ngozi ndithu koma ina ndadzayizindikira tuchoka ku maliro kumene tina- tinapita kunali pakatayi Mm. ndiye amafotokoza kuti inayo ndi ya mwana wa sukulu Mhm. amalemba mayeso a eight Mhm. ndisakuti anakulemba mayeso a eight Mm, mm, Ah, akuti anangogwa kusukuluko mhm. wamwalira ayikidwa kusukulu koma sindimadziwa pamene ndimapita ndimapita za maliro awiri Mm, za maliro awiri mhm. amodzi ndinapita enawo ndimangomva kuti kwachitika mali Mhm. koma achitatuwo ndi amwana wa sukulu anangogwa wamwalira choncho abwayikidwa mukuyimva nkhani imeneyi tsopano mukapanga kafukufuku mupeza kuti kuchokera lachitatu lomweli ilili kufika masiku a sukulu lachisanu two days maboma a Dedza lilongwe Mch- uku chani kasungu mlumphi. Kodi zikumveka? M'menemu mwatuluka maliro a ana a sukulu ongogwa. Kodi zikumveka ana Mulungu? Ine ndimanena kuti musamaganize kuti dzikoli likuyenda mmene inu ndi ine timaganizira. Anzanu ali pa bize, asataniki ali pa chani? Pa bize ali ndi zimene akupindula pakati pathu. ife tikuti ana aja tikukapatsani kuti akaphunzire iwo aja azungulira kuseli ndi kumagulitsana wana wathu ena mwa achina otsogolera masukulu aumachita uloza ngati mmene mungalozere m'khola kuti uyo mutenge uti uyo wena wana wathu obalalika amisalawa aulozedwa ndi wovuta kumasukuluko aumachita ulozedwa kuti mutha kutengako uti uyo ndi kuvuta kwakeko kodi zikumveka ana a mulungu ana mulungu nimanena kuti chinthu chimenechi tichione bwino bwino kuti kodi tilolera kuti ana athu m'masukulu abedwe akomoke atenge nthenda za chifufu ine ndimadziwa kuti khunyu lili mpoyambira koma khunyu la pamtundatunda ili likuchokera ku second league of the vampires ine ndimanena kuti mapempherowa chimenecho tichiyikenso kukhala choti tita tipempherere kodi zikumveka ana a mulungu pamene tikupemphera tisayiwale kunena kuti mapemphero athu tikupemphera motsanulira chani mtima pamaso pa mulungu ameni mpingo Amen. mundilole kuti chigawo chino choyamba tiunikirane ziwiri namba one tipempherere anzathu machani maalubino chachiwiri kodi zikumveka mu tipempherere ana athu amene ali m'machani m'masukulu ena tili nawo m'makomo kwabwera gulu lodzaba wana kwaba wana kwake akumangoba umunthu kodi zomveka zimene nkukusirani choti si munthu mnyumba mwanu inu nkumalimbana nacho nkumalimbana nacho nkumalimbana nacho kuchilangiza kuchipanga zakuti koma munthu weniweni pakati pake atatakuta nini atantenga kutisira choti sichikumva ameni mpingo ndiye ndimanena kuti mapemphero athuwa tiyime choncho pomaliza pamene tikupita kuti tiyambe kupemphera kodi zikumveka namu tioneni buku la masalimo tiwerenga buku la masalimo 34 verse number 15 ndi limene tiyambe nalo limenelo pamene tikufuna tsopano tigawane kuti tiyambe kupemphera masana masalimo 34 verse 15 maso a yehova ali pa olungama mtima mhm ndipo makutu ace achereza kulira kwawo ameni mpingo wa mulungu Amen.
apa mulungu akutilonjeza kuti maso a yehova ali pa olungama chani mtima ndiye ndimati tisanabalalike kuti tiyambe kupemphera tichereze khutu ku vesi namba 15 mtundu wa munthu amene pemphero lake limamveka si tonsefe amene tabwera pano ayi kodi zikumveka ndi wolungama amen now inu ndine baibulo limatiwuza kuti pakuti tonse tidachimwa ndiye tidaperewera pa ulemerero wanda kotero kuti imfa ya yesu khristu inabwera kudzachosa chopereweracho kuti inu ndine tikayambe kutchedwa ana a mulungu Pa chifukwa chimenecho, tisadapite ku pemphero, tisakesake chilungamo cha Mulungu. Kotero, tidzayimirira pano, tipempha kupemphera kwa munthu m'modzi kumene kuti kuyimire kulapa kwathu. Ameni mpingo. Tichotse tchimo lathu, titanena kuti ndife olungama tabwera pano, m'mabodza zedi. Kodi ndikunama?

kodi ine ndikumveka pa titanena kuti ife zinthu zili bwino mbodza tikufunika mulungu atita atikhululukire atithandize amen ndiye baibulo likuti maso a yehova ali pa olungama mtima ndipo makutu ache atchera kulira kwawo now pamene tikupita kopemphera mulungu akuti sakungotchera khutu pa mifuwu yonseyi mukuimvayi ayi akutchera khutu pa munthu wota ndizifunse nsanagwade pansi kodi ine ndiwolungama chifukwa ndi chilungamocho chimene chiti chiyike antena chitsegule network yakuti mulungu amve kulira kwanda kwa ineyo kulungama kwanga ndikotani ameni mpingo ndiye kuti ine ndikufunika choyamba kuulula mphulupulu zanga pamaso panda pa yehova ambuye mundichitire cha chifundo ndikufuna pemphero langa lero litani limeneli limveke kodi zikumveka ana a mulungu kunena kuti tikamapempherera zinthu ziwirizi pamene tsopano tikubwera kuti tidzapempherere nthenda zimene zabwera pano komanso mavuto amene tabweretsa pano ndi amene tasiya m'makomo tikhale kuti opempherafe talandira chilungamo kuchoka kwanda kwa mulungu kuti mapemphero athu amveke chifukwa msonkhano uno panopa pamene takhala pano palibe m'busa palibe mtsogoleri amene wapasidwa mphamvu zochiza kodi zikumveka zimenezi ameni kutereku kuno sikunabwere wochiritsa kuno kunoko amene wabwera ni mulungu mwini wake ndi amene achise chani pano nthenda kodi zikumveka kotero kuti ngakhale nthawi imene tinene kuti tasanjeni awa dzanja chifukwa chakuti wochita ni mulungu titha kuloza aliyense apa Amen. ameni mpingo ndikunena kuti amwene inu tatitsogolereni tasanjani dzanja awa amene watifuna mmawa akakhale pa ntchito zilibe mwina na mulungu musamapusisane palibe munthu amene ali ndi kapasite ku dziko lapansi nzo- ya zozizwa kuyika mthumba kulibe antidyera makobiri Amen.

kodi zikumveka ana mulungu koma pamene tikubwera pamalo ngati pano tonse ndikuyitana chilungamo cha mulungu mulungu amatsika ndi kuyamba kutchera cha khutu kulira kwa olungama osati atwaibu koma kulira kwa olungama yehova akuti diso lace lili pa olungama ndiye amatchera khutu lachero pa olungama ace kodi zikumveka zimene kotero kuti diso ndi khutu la mulungu kuti lipezeke mukamsasa kano liyitanidwa ndi kulungama kwathu munthu wochimwa ngati ine ndikusowa chifundo cha mulungu munthu wochimwa ngati inu mukusowa chifundo chacha ana a mulungu tisauphonye mwayi umenewu olandira chifundo pamaso pa mulungu chifukwa limeneli ndiye khomo lolowera cha kumwamba tisachite miss heaven chifukwa chongofuna kudzakhala pa chipiringu ameni ana mulungu tisalolera tisachoke mu msonkhano uno tisanakumane ndita ndi mulungu kodi zikumveka zimene ngati wena alandira koma ine nditsale pano mpaka mulungu nanenso andita andira mfumu simunaona chimene adapanga yoswa adapita ku chihema chokumanako zikumveka akuti mose anabwerera koma yoswa adasala pacha pa chihema chomwecho ameni mpingo ameni kodi zikumveka ana mulungu ine ndiye choyitanira changa choyambirira pamene tikupita koyamba kupemphera taonani machimo anu aja taonani zolakwika zathu zija satiyankha tikapanda kulapa tikuwa pano palibe amene ati amve sabwera pano futi timabwera atwaibu simwaona atwaibu mmanenaje nde icha mukaona inu mukuona kuti nde palija mmene mwaona inu mwaona kuti nde icha sibolaso mwaja mwasiya ana mulungu kunoko amene ndakuyitanirani kuti mudzamuone ndi amene ali ndi mphamvu yokhululukira machimo amene adakhululukira aine kodi zikumveka zimene nyama za anthu zimene tinadya zaziwisi osati tuzifaniza kuti ayi ayi eh, timadya chanthuchi ayi wamuwisi kumene chosako kupha pa- basi nyimbo za satana tikuta tuvina kodi zikumveka Amen chinyama tachigonekapo chimunthu umakanyema kwe kucha anakhululuka mulungu ameneyo ndi amene ndakuyitanirani osati mudzaone ina kuti kodi mwabwera kudzaona bango logwedezeka iyayi tabwera kudzaona nda mulungu wakumwamba paja ana mulungu tiyeni tichiyese chisomo kanthawi kano sopano kodi tchimo lanu lija muli shuwa kuti lidakhululukidwa iyi ana a mulungu tiyeni tilape zina zimene tinangoganiza kuti zinatha chifukwa choti tidayiwala koma mulungu sadata sadayiwale kodi zikumveka ana a mulungu mulungu sadata sanayiwale si chifukwa kodi mukundimva si chifukwa kuti tsopano mutangokhala m'banja zaka ziwiri ndi amuna anu oyamba ndi mkazi oyamba munalekana muli ndi zaka 20 nonse 22 years nonse mudakwatirana pano mukutha zaka 50 muli ndi achiwiriwa muganiza kuti kabampu kaja adayiwala mulungu muzinamiza kuti pakuti ana anu ayamba kubereka azukulu anzawo muyiwala kuti mwana amene mdamtenga kuchisembwere mwayiwala lelo zokonza ndi ziti kodi zikumveka
ndikudziwa kuti ayayawa ndikukalambirana nawo koma chinsinsi chake ndikuchidziwa ndine kuti ni mkazi wang'ono gulu kuliba adachoka ndi mvula yoyamba gulu kodi zikumveka lero ndi tsiku labwino loyang'ana zinthu ngati zimenezi ambuye ndichitireni chani ine chifundo awa sadziwa awo sakudziwa chifukwa tidatengana ku thyolo takulira ntawuni ya lilongwe mapoloti tamanga ntawuni yacha zakuti ndikhazeni wanga ameneyu satani anthu sadziwa akudziwa ndinda lero timuuze mulungu zinthu ngati ziti kodi ine ndikumveka Amen. ana a mulungu kuti khutu la yehova litchere silingolandira chilichonse likufuna makutu la yehova limamvera munthu wotani yekha olungama tikapita pakupempha pamene tifuna ukapempha khutu la yehova limamvetsera ota ndi kulira kwa anthu olungama khutu la yehova ndi diso lace limayang'ana pati pamenepo kodi zikumveka ana a mulungu Amen. tisazisiye choncho ayi ngati pali chinthu chimene nthawi zina chimatha kuyiwalika ndikuona ngati basi chinathera pompo ndi ngongole zimene tidatenga kwa anzathu kwa abale athu kale kale basi pano timakumana yes amwene yes a mzopusitsa yedi ah muli bwanji anti muli bwanji anti ah basi mpaka pano tinafikaso poti timapemphanso koma ngongoleyo sitidata mzanu uja nkumatenga be ndalama nkumakutani muti chavuta chana amwene ah, amwene ah, mwakuti mukuti ah, okha amwene sandinali ka 2000 basi kumtima akusuta amafuna kupereka 2000 akukumbukira kuti 15000 simunata simunambweze koma akukuonani kuti zakuvutani ndiye ndi mmwene nzanga malo mwa 10000 akungo ah, ndiye ndi 2000 pamwene makosana takumbukirani zinthu zimenezo Amen. lero kumuuza mulungu kuti pepani ambuye sindinachite cha Bwino. sindinachite bwino. ngati nkutheka ndiye kupemphero linalo tikamalowa chigawo chinacho ambuye ndidaliseni ndikabweze ngongole zoyiwalika Amen.
kodi zikumveka zimenezi ndikabweze ngongole zota akaone surprise anzanu amen kokokoko asisi muli bwanji tazukani tazukani ndabwera ndi mawu basitu ofupi mukukumbukira zaka 5 zapita ziti eyi munandithandiza si zaka f- mu- mukukumbukira kodi mukuti nchani adona iyayi paja ine ndinatenga 20000 ndinakubwerekanino kuti ndifuna kupitira kumaliro sindinabweze ndiye ndabwera kuzakutani nini adzikati ayi tengani inetu ndinakukhululukirani kodi zikumveka ana a mulungu Amen. tikufuna titchanise ndalama zobwezera Yes. ngongole zoyiwalika Amen. lero pano Amen. ameni mpingo wa mulungu Amen. chifukwa mapemphero ena amatsekedwa ndi zinthu ngati ziti zimenezi ana a mulungu pamene tikupita kumapeto kuti tiyambe kupemphera ndi zopempherera ziwiri zoyamba zija ndimati patsogolo tiyike kulapa ameni mpingo chifukwa cha nkhani ngati imeneyi tilole kuti otitsogolera nyimbo aja zikumveka eti mutiyimbire nyimbo ziwiri zimene titi tiyimbe titayimirira ndipo kumapeto kwa nyimbo imeneyi kodi zikumveka ana a mulungu tipanga gawo loyamba lakuti munthu mmodzi apemphera chifukwa cha anthu tonse amen mpingo ndiye amene adzatipempherere oyamba mu pemphero limeneli titchulapo kuti mayi mtaba muli nafe pompano mudzapemphere pemphero limenelo lakupempha chifundo kwa ife anthu tonse koma tikadzamaliza pemphero limeneli tikapita pamene tikakhalepo pempherapo tikabwerezenso kumuwululira mulungu mphulupulu zathu zikumvekatu pamenepotu ndikutanthauza kuti kwa mulungu amene ali mtseri chifukwa nkadanena kuti chatiyimirira ndiye tiyambe kupemphera ndiye inu musiya zanu muyamba kumvera zanga ine mkananji ine kuti ndiyambe kufotokoza muyimika kaye zanuzo ndi kutchula mmalo mmene ndikangoyamba kuchita chidwi kuti cha sikunyumba kwathu polota kutchula akulu anazakambapo kwake ndikula ndiye kumalo mwake ndikatchulira zimenezo kuseri kwa tchuluko kuti inu musatani nawo musamve nawo kodi zikumveka amayi ambuye akudaliseni mbale wake pepani